an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma an bɛ ala fo ka barika da a ye a ka ɲumanyaba ni a ka kanuya kosɔn an bɛɛ kelen kelenna ta fan fɛ an filɛbaaw an b'a fɔ ko aw ni hɛra bi an bɛna taa ɲɔgɔn fɛ an ka baro la an ka wajuli la walisa hali bi ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin waati gɛlɛnw na walisa an ka se ka kɛ sesɔrɔbaw ye ɲɔgɔn fɛ ka nɔrɔ ni bonya da ala kelen pe tɔgɔ kan hali bi aw ni karamɔgɔ abdulayi paul danbele de don n b'a fɛ ka kuma fɛn min ko la bi o de ye tɛgɛlabilali ko ye balimaw tɛgɛlabilali ni waati gɛlɛnw ni banako wagati la a nafa ka bon kosɛbɛ o la tɛgɛlabilali ye fɛn jumɛn ye ni tɛgɛlabilali bɛ kofɔ tuma caman an bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min faamuya a la o ye nili ye a bɛ ɲɛsin nili ma a bɛ fɔ ka ɲɛsin sɔnni ma a bɛ fɔ ka ɲɛsin kari ma o kɔrɔ fɛn o fɛn ye ɛɛ diliko ye a tigi labɛnnen bɛ waati bɛɛ ka se ka fɛn dɔ di a bɛ fɔ ko a tɛgɛ labilalen don a bɛ fɔ ko a karilen don o de kosɔn bamananw ye nin zana da ko mɔgɔ tɛgɛ labilalen ko o kɔli man di an b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ kalan ka bɔ ala ka kuma la ɛɛ ala ka kuma la luka kitabu la a sura tan ani wolonwula a vɛrɛse tan ani kelen ka se tan ni seegin ma n b'a fɛ an ka o sɔrɔ nin wagati la a sɛbɛnlen bɛ yen ko luka kitabu la sura tan ni wolonwula a vɛrɛse tan ni kelen ka se tan ni seegin ma n bɛna a kalan ka yesu to sira kan ka taa jerusalɛm a tɛmɛna samari jamana ni galile jamana cɛ a dontɔ dugu dɔ la dɔ kɔnɔ kunatɔ cɛ tan nana a kunbɛn u ye u jɔ yɔrɔ jan ka pɛrɛn ko karamɔgɔ yesu makari an na a y'u ye min kɛ a y'a fɔ u ye ko a ye taa a yɛrɛw jira sarakalasebaaw la k'u to sira kan ka taa u saniyara u la kelen y'a ye ko a saniyara min kɛ o kɔ seginna ka ala bonya ni kanba ye a y'i bin duguma a y'i bin yesu sen kɔrɔ k'a ɲɛ biri duguma ka barika da a ye samarika tun don yesu ko mɔgɔ tan ma saniya wa u tɔ kɔnɔntɔn bɛ min u si ma kɔ segin ka ala bonya ni dunancɛ kelen kɔ wa o tuma la yesu y'a fɔ a ye ko wuli ka taa i ka danaya ye i kisi ala ka duba da a ka kuma kalannen kan balimaw ka kɛɲɛ ni an ka nin yɔrɔ kalannen ye yesu a ye kunatɔ cɛ tan de kɛnɛya an tɛna sama o komantɛriw bɛɛ nɔfɛ nka an b'a fɛ ka sinsin min kan dɔrɔn o de ye nin ye kunatɔ cɛ tan min kɛnɛyara mɔgɔ kelen de kɔ seginna ka na yesu yɔrɔ a nana mun de kɛ ala ka kuma ye a jɛya an ye k'a fɔ ko a nana barikadali de kɛ a nana bonya kɔma segin a nana ka yesu wale ɲuman dɔn a ye kɛnɛyali min sɔrɔ ka o bonyama kɔsegi kɛ ka ɲɛsin dabaa ala ma balimaw munna an ye nin yɔrɔ kalan an ye nin yɔrɔ kalan ka d'a kan an b'a fɛ ka sinsin barikadali kan barikadali ala ye ni an bolofɛnw ye o tɛ se ka kɛ ni i tɛgɛ labilalen fana tɛ ka d'a kan an bɛɛ b'a kalama an bɛ ka batoli minnu kɛ nin wagati la o batoliw bɛɛ ye sokɔnɔ batoliw ye egilisiw datugulen don ɔ ni egilisiw datugulen don an dun bɛ ka batoliw kɛ sow kɔnɔ yala an ka batoliw ye batoli dafalenw ye wa an bɛ lajɛ minnu kɛ a lajɛ lajɛ dafalen don wa batoli dafalen don wa a ka ɲi an ka bɔ nin fɛn dɔw kalama ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ caman ka miirili tɛ se a ma k'a fɔ ko an ka sokɔnɔ batoliw waati la an ka kan ka bonya kɔma segin ala ma ni an bolofɛnw ye an ka kan ka nili kɛ ni diyaɲɛ ye ka nili kɛ ni kari ye ka nili kɛ ka kɛɲɛ ni an seko ye balimaw o la an ka kan ka miiri o ko la o de kosɔn nin kunatɔ cɛ tan na mɔgɔ kelen de seginna ka na ala barikada ka na ala wale ɲuman dɔn ka bonya kɔma segin ka ɲɛsin ala ma ka d'a kan a kɛnɛyara balimakɛ ni balimamuso ala bɛ fɛn caman kɛ an ye ala bɛ hɛra caman kɛ an ye ala bɛ janto an na ala bɛ an kɔlɔsi ala bɛ an mara a bɛ an kɛnɛya a b'a ka tile bɔ an ye a bɛ su ko a bɛ dugu jɛ a jɛlen don ko ninnu ye fɛnw ye an si kelen kelenna tɛ se ka fɛn minnu lase an yɛrɛw ma ni ala ka dɛmɛli ni a ka makari ni a ka hinɛ tɛ o kɔnɔna la an ka sokɔnɔ batoliw waatiw la an ka kan ka cɛrɛ tɛmɛ an ka kan ka nili kɛ o b'a jira k'a fɔ an ka batoliw bɛ kɛ batoliw dafalen ye nka ni an bɛ sigi dɔrɔn ka ala deli ka wuli ten ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ma kɛ batoli ye a ma kɛ batoli ye nka an ye ala de deli dɔrɔn ka tɛmɛ a jɛlen don ko ala deli tɛ dɔrɔn ye nka nin waati gɛlɛnw na an kan ka batoli kɛ batoli sɛbɛma batoli dafalen an kan ka o kɛ wala ala ka kuma bɛ an dɛmɛ fan caman fɛ tɛgɛlabilali ko la ka ɲɛsin ala ma ni an bɛ korɛntɛkaw filanan fana sɔrɔ korɛntɛkaw filanan a sura segin verset kelen ka se kɔnɔntɔn ma n b'a fɛ balimaw an ka o kalan ɲɔgɔn fɛ nin wagati la korɛntɛkaw filanan sura seegin n bɛ a kalan a sɛbɛnnen bɛ yen ko balimaw ala ka nɛɛma min dira mɔgɔw ma maseduwani jamana egiliziw la an bɛ o ko fɔ aw ye ka yen dannabaaw to kɔrɔbɔliba la u ka tɔɔrɔw bolo u ka ɲagaliba de y'a to u ye nili kɛ kosɛbɛ ni tɛgɛlabilali ye hali k'a sɔrɔ u ka fantanya tun ka jugu ne ye u seere ye ko u ye nili kɛ ka kɛɲɛ ni u seko ni ŋaniya ɲuman ye fɔɔ ka tɛmɛ u seko kan yɛrɛ dɛmɛni min tun bɛ ci ala ka mɔgɔ senumanw ma u y'an deli kosɛbɛ ko an ka sɔn u ka niyɔrɔ ta o la an jigi tun b'a kan ko u bɛna min kɛ u tɛmɛna o kan fɔlɔ u ye u yɛrɛw di matigi ma o kɔ u ye fɛn di ka kɛɲɛ ni ala sago ye ala ka duba a ka kuma kalannen ye yan nin yɔrɔ an caman bɛ nin dɔn an kun fɛ korɛntɛkaw filanan sura segin a bɛ kuma maseduwani jamana egiliziw ka tɛgɛlabilali ko la ka u to u ka gɛlɛya la ka u to u ka tɔɔrɔ la ka u to u ka kɔrɔbɔli la balimakɛ ni balimamuso an fana bɛ an ka tɔɔrɔ la bi dɛ an fana bɛ an ka gɛlɛyaw la bi dɛ an fana bɛ an ka kɔrɔbɔliw la bi dɛ wa ka an to o la ciden paul ye maseduwani dannabaaw ka ko kɛ misali ye ka di jira an na ko u ka ɲagaliba de y'a to u ye nili kɛ ka kɛɲɛ ni u seko ye ko ka tɛmɛ u seko kan yɛrɛ o la bi e ani ne yala a bɛ cogo di an bɛ nili minnu kɛ an ka batoli waati la sokɔnɔ batoli waati la yala an b'a kɛ ka kɛɲɛ ni an seko ye wa balimaw o nafa ka bon kosɛbɛ o de kosɔn nin gɛlɛya waatiw la an ka miiri nili ko la an ka miiri tɛgɛlabilali ko la ka sɔn ka dɔ bɔ an bolofɛnw na an ka bolofɛnw na ka di matigi ma nilifɛn bɛ o la jaga bɛ o la ni an bɛ taa ɲɛ hali bi ala ka kuma fan wɛrɛw fɛ olu bɛ an dɛmɛ ko min bɛ caman di o na caman tigɛ min bɛ suman caman dan o na suman caman tigɛ ni an bɛ korintɛkaw filanan kelen in lajɛ a sura kɔnɔntɔn a vɛrɛse seegin wɔɔrɔ ka se wolonwula ma a fɔra ye ko aw k'a dɔn ko min bɛ suman dɔɔni dan o na suman dɔɔni tigɛ min bɛ suman caman dan o na suman caman fana tigɛ mɔgɔw bɛɛ kelen kelen ye min latigɛ u yɛrɛw kɔnɔ u ka nili kɛ ka kɛɲɛ ni o ye o kɛli kana gɛlɛya u ma a kana kɛ ni diyagoya ye k'a masɔrɔ min bɛ nili kɛ ni diyanye ye o tigi de ko ka di ala ye se bɛ ala ye ka duba caman duba sifa bɛɛ kɛ aw ye ka caya walisa aw magofɛnw ka sɔrɔ aw bolo tuma bɛɛ ala ka duba a ka kuma ye balimaw nin yɔrɔ bɛ an jija an ka nili kɛ ka kɛɲɛ ni an seko ye i ye min latigɛ i yɛrɛ kɔnɔ i ka nili kɛ ka kɛɲɛ ni o ye i m'a ye o la an ka jija nin waati gɛlɛnw na wa yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen ka nili kɛ ka kɛɲɛ ni an seko ye ka kɛɲɛ ni an ka eh, an bɛ fɛn minnu latigɛ ka kɛɲɛ ni olu ye n'i bɛ korintɛkaw sura tan ni wɔɔrɔ vɛrɛse kelen ka se fila o b'a fɔ ko an bɛɛ ka fɛn dɔw lajɛ karidon o karidon ka wari dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka sow kɔnɔ ciden poli de bɛ ka o ɲɛfɔ walisa ni ale nana tuma min na ko lajɛ wɛrɛ kana kɛ wariko wala boliboli wɛrɛw kana kɛ wariko kosɔn i m'a ye olu fɛnw lajɛ kun tun ye walisa ala ka baara min tun bɛ kɛ o waati la o baaraw ka se ka taa ɲɛ i n'a fɔ dannaba tɔɔrɔlenw dɛmɛli dannaba dɛsɛlenw dɛmɛli i m'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw o la balimaw nin waati gɛlɛnw na an fana ka miiri olu ko la ka da kan tiɲɛ don an bɛ ka ala deli nka an t'a dɔn k'a fɔ ko nin gɛlɛyaw bɛna ban waati min na cɔyi an tɛ o dɔn an tɛ kira ye ka se ka o dɔn nka an bɛ delili la siga t'a la ban wagati b'a la an ka matigi bolo o la an bɛ matigi to a sago bolo ni a banna wagati min ala an bɛ barika da ala ye nka sani o cɛ an bɛ lajɛli minnu kɛ an bɛ batoli minnu kɛ an ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka nili kɛ an ka jaga bɔ walisa ala ka baara ka taa ɲɛ an ka faamuya ko ala ka baara ma jɔ ala ka baara bɛ ka taa ɲɛ wa ala ka baara tɛ taa ɲɛ ni an ma nili kɛ ni an ma jaga bɔ walisa o fɛnw de bɛ ta ka baara kɛ ala ye bi bi in na an ka egiliziw électricité bɛ egiliziw caman na robinɛw bɛ egiliziw caman na n'i bɛ taa dugubaw kɔnɔ donc an bɛ nili minnu kɛ an bɛ cɛrɛ minnu tɛmɛ olu bɛ kɛ sababu ye ka se k'an ka facture kow ɲɛnabɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka ji facture kow fana ɲɛnabɔ ka kuran facture kow ɲɛnabɔ ka ala ka baarakɛlaw doni tali ko fana nɔgɔya nka ni an bɛ o ko bɔ kɛrɛfɛ tuma min na ni an bɛna fara ɲɔgɔn kan batoli waati la ni egiliziw bɛna dayɛlɛ i b'a ye k'a sɔrɔ egilizi caman bɛna ye dingɛ kɔnɔ o la walisa ka an kisi o ma walisa an ka se ka se sɔrɔ o gɛlɛyaw kan an ka miiri an ka batoli waati an ka cɛrɛ tɛmɛ o b'a jira k'a fɔ ko an ka batoli bɛ kɛ batoli dafalen ye batoli dafalen ye nka ni an bɛ pan batoli etapu dɔw kunna a tɛ kɛ batoli dafalen ye dɛ balimaw o la an ka jija an ka jija donc an tun bɛ ka miiri walisa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ala ka kuma ye nin waati gɛlɛnw na ka ɲɛsin tɛgɛlabilali ko ma o la an b'a fɔ ko ala ka duba aw ye matigi ka aw dɛmɛ hali bi ala ka fanga ani barika di an ma nin waati gɛlɛnw na an jɔlen ka to balimaw an y'a dɔn ko siga t'a la